tarata marisikalo tile bi saba ani kelen san ba fila mugan ale ni wɔɔrɔ an b'o la bi an b'a ladɔnniya k'a fɔ burukina pankurunjigi kɛnɛso kura o sɔrɔla an bɛ waati min na fɔ bi min bɛ tali kɛ kapitɛnɛ ibrahim tarawele ale ye wulikajɔ sabati fɛɛrɛ dabalu i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi an yɛrɛ k'a fɔ ko désormais ko pankurun fɛn o fɛn bɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ boeing 747 k'o bɛ se ka jigin ani ka taa se airbus a340 ani fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ airbus a380 ninnu bɛɛ lajɛlen pilasi bɛ ale ka piste sanfɛ an bɛ waati min na fɔ bi a nana ka na ɲɛda kura min kɔni ta k'o di a ka pankurunjigi kɛnɛso ma an bɛ don min na fɔ bi bawo ka d'a kan kabini ibrahim tarawele nana a y'a kale de k'a fɔ k'a bɛna ka na baara kuraw sigi sen kan renouvelation kura minnu kan ka kɛ ka se ka jamana fan o fan ka ɲɛda kura d'a ma k'a bɛna o ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan wa a nakun tɛ fana k'a fɔ n dan ye n b'a kɛ yɔrɔ kelen na ka yɔrɔ kelen to o tɛ nka i ka dɔn k'a fɔ ɲɛda kura bɛ se ka di burukina fan o fan ma ib ka baara ye o ye a kalikanw ye k'a bɛna ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o kɛra sababu ye sa nin pankurunjigi kɛnɛ kura a nana ka na o sigi sen kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora kunnafoni kɔnɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnma libankaw fɛ yen nɔ liban finitigilaka maa naani bɔyanko olu fagara kɛrɛnkɛrɛnma israɛlkaw fɛ yen nɔ o hukumu kelen kɔnɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi fɛn min bɛ tali kɛ hezbollah olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ka bɛn ni bi tarata yɛrɛ marisikalo tile bi saba ni kelen san ba fila mugan ani wɔɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ israɛl finitigilakaw i ka dɔn k'a fɔ olu bɔra ka nin laseli kɛ officiellement k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye finitigilakaw dɔ faga min bɛ tali kɛ liban finitigilakaw la n'o olu tɔgɔ de ye ko hezbollah olu kɔni violence dɔ ta ka ɲɛsin u ma o kɛra sababu ye sa u ye nin maa kofɔlen kɔni u y'o bɔnɛ o ni na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ nin waati in na an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ min bɛ tali kɛ an ka fleuve niger kɔnɔna na n'an nana fleuve niger kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ sabati koyi kunun u nana ka na katibugukaw fɛ yen nɔ daraki bi saba ani seegin bɔyanko u nana ka na tɛgɛ kɛ o la ka se k'o bɛɛ lajɛlen kɔni ka o jeni an bɛ waati min na fɔ bi fleuve niger kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ kalo kɔnɔntɔn bɔyanko kɔnɔna na daraki kɛmɛ fila ale ni daraki bi kɔnɔntɔn bɔyanko u nana ka na o de jeni ka d'a kan n'i y'a ta k'a jateminɛ daraki bɛ kan ka baara min kɛ illégalement i ka dɔn k'a fɔ exploitants ninnu an ka jiw a bɛ ka kɛ sababu ye k'an ka jiw bɛɛ lajɛlen ka o tiɲɛ o bɛ ka kɛ sababu ye adamadenw yɛrɛ ka balo o bɛ ka gɛlɛya ji la ka taa se an ka jɛgɛw ma ani fana i ka dɔn k'a fɔ a bɛ tila ka danger wɛrɛba caman ka o ta k'o ɲɛsin an ka ji ma cogo min na baw ka d'a kan an ka ji bɛɛ lajɛlen bɛ kɔntamine an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ji yɛrɛ bɛ kɛ peresɔn sugu dɔ kɔnɔ min yɛrɛ ni a jiw tɛ se ka itilize cogo si la o de hukumu kɔnɔ mali otorite olu ye fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ k'a yira k'a fɔ ko daraki fɛn o fɛn bɛ yen nɔ min bɛ ka boli ba kan an bɛ waati min na fɔ bi ko k'a baara bɛɛ lajɛlen jɔ u y'o laseliw kɛ i k'a dɔn a bɛ kalo kɔnɔntɔn bɔyanko la bi o kɛlen sababu sa daraki jeni kɔni o m'a dabila waati bɛɛ lajɛlen na o bɛ darakiw kɔni u b'o minɛ nka i ka dɔn k'a fɔ katibugukaw fɛ yen nɔ sa kunun i ka dɔn k'a fɔ daraki bi saba ale ni seegin u ye o de kɔni u ye o fara ɲɔgɔn kan ka se k'o jeni nka i ka dɔn k'a fɔ kalo kɔnɔntɔn kɔnɔ daraki min jenina i ka dɔn k'a fɔ a jatew faralen ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ daraki kɛmɛ fila ale ni daraki bi kɔnɔntɔn bɔyanko la min kɔni jenina an bɛ waati min na fɔ bi mali finitigilakaw fɛ o kɛlen sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ a yiralen k'a fɔ ko daraki yɛrɛ ko interdilen don an bɛ waati min na fɔ bi mali jamana yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na fɛn min b'a to jamanadenw an bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ cogo min na ji sanuma o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nɔgɔya kɔnɔ o de ye mali ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ ye ka ɲɛsin jamanaden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an ye kunnafoni min sɔrɔ an bɛ don min na fɔ bi n'an tora kunnafoni kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an bɛ na météo kunnafoni na ka se k'o kɛ kunnafoni laban ye k'o kuncɛ météo kɔni bɔra bi ka mali tile kunnafoni taabolo ka olu di kɛrɛnkɛrɛnma a yira k'a fɔ tawudeni kidali tɔnbukutu ka taa se gawo maraw kɔnɔna na météo y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi fiɲɛ kolonba dɔ bɛna ci k'a daminɛ i ka dɔn k'a fɔ bi marisikalo tile bi saba ani kelen san ba fila mugan ani wɔɔrɔ ka taga a bila i ka dɔn k'a fɔ fo juma nata kɔnɔna ni ala sɔnna ma n'o ye tali kɛ juma nata fiɲɛkolon bɛna ci nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ye marabolo minnu kofɔ aw ye n'o o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ tawudeni kidali tɔnbukutu ani ka taa se gawo ma n'o bɛ tali kɛ jamana kɔrɔnfan na cɛncɛngun sanfɛla la o de hukumu kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ ni fiɲɛ minnu bɛna ci a bɛ kɛ sababu ye kilomɛtiri bɔyanko kelen kilomɛtiri kelen bɔyanko mɔgɔw ka yeliw bɛna se ka dɔgɔya o kɔnɔna na a tɛna se ka ɲɔgɔn ye i ka dɔn k'a fɔ a degere fana bɛna bonya kosɛbɛ a fiɲɛkolonba ci barika bɛna bonya kosɛbɛ an bɛ waati min na fɔ bi o y'a yira fana k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i labɛn ka se ka i ka dɔn k'a fɔ kɔnsɛyi min bɛ di an ma an ka an yɛrɛ poroteze ni o ye an ka masiki an ka o kɔni don an nun na o waati kelen na i ka dɔn k'a fɔ an ka fulari fana an k'o meleke an kunkolo la o kɔmandelen don an fɛ wa n'an bɛ boli sirabaw kan an ka boli dɔɔni o fana ɲininen don an fɛ o i ka dɔn k'a fɔ ka wuli dɔrɔn k'i jɔ n bɛ taa nin yɔrɔ la n bɛ taa nin yɔrɔ la n kunfɛ ten tɔ o fana ka dabila déplacement inutile ye olu ye donc an ka déplacement kɛ minnu a bɛ kɛ déplacement nafama ye an ka se ka o baaraw kɔni sigi sen kan an bɛ don min na fɔ bi u nana ka n'a yira fana k'a fɔ an k'an kɔlɔsi fana an ka maakɔrɔbaw ale ni ka taa se denmisɛnninw fana ma an k'an janto o la kosɛbɛ u kana se ka yala ni fiɲɛ cɛjugu in kɔrɔ cogo min na an bɛ don min na fɔ bi ni ala sɔnna nin bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni na nka yanni ni ala sɔnna ma wulɛ na i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni kura minnu mana bɔ an b'olu ta k'o di aw ma ladira kɔnɔ nka an b'a dɔn k'a fɔ nin jɛmukan kɔkɔrɔmadon min bɛ tali kɛ mumuni kulubali mumuni kulubali ale ye mori ye mori min ka baara bɛnnen don i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka bɔ degun ani gɛlɛya kɔnɔ cogo min na mumuni kulubali ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ o ma cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ moriya baaraw la an maa minnu mago bɛ nafoloko baaraw la sanu ɲininaw ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ dahirimɛ ɲini sugu bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ i ka se ka hɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma wuli ka bɔ i nɔ la mumuni kulubali b'o baaraw kɛ a ka nɛgɛjuru sira o de ye 73 10 ssansi san sɔsan tɛ tɛrɛz ssansi na minnu kulubali wele la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ k'a ka jɔ patazse aw ni ce aw ka lajɛko ɲuman na aw kan bɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ ta wɛrɛ kan